anthu akupitabe kubwera kuponya voti m'malo osiyanasiyana ngakhale madera ambiri uh, kuli mashawazi kusonyeza kuti kukugwa mvula kapenanso kwina kuli mitambo ya mvula kumene titacheza ndi mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la nice ahenera mwimba ati padakali pano sokhutira kwenikweni ndi momwe anthu akubwerera kudzaponya voti koma malingana ndi mkulu wa bungwe la mec mboma lino la nkhotakota a nixon chimangeni ati ali ndi chiyembekezo kuti anthu ochuluka apitabe kubwera kuti adzaponye voti pamene nthawi ikulola chakumasanawo padakali pano iwo ati sadalandirepo chovuta chilichonse chomwe chakhudza ntchito yoponya voti mderali m'malo mwa zodiaki kuno ku nkhotakota ndine benson kamonjo
ndipo wapampando wa bungwe la mec justice annabel mtalimanja wati ndi okhutira ndi mmene ndondomeko yoponya vote pa chisankho chapadera yayambira
kuno ku chilobwe wodi ntchito yayamba bwino ma polling station athu onse anatsegula mu nthawi yoyenerera komanso ndondomeko yayenda bwino monga mukuona ndi kwakuti kuli mvula koma mu ndondomeko zathu ndi wokuti timavotera panja koma poona ndi mmene kulili mvulamu muona kuti alowa mkalasi kuti anthu akamabwera kudzaponya voti asanyowe komanso akhale ndi experience yabwino ndipo ntchito ikuyenda bwino ndithu anthu akutuluka kumabwera angakhale kuti kuli mvula ndipo tiku yembekezera kuti mwina mvula itha kukata ndithu mwina pofika kumasanaku kuti anthu athe kubwera mwaunyinji ndipeze mpata ndipemphebe kwa anthu akudera kuno komanso kumadera konse kumene kuli ma by elections kuti ngakhale kuli mvula alimbebe mtima atuluke abwere adzaponye voti pokhala kuti by election ndi alero lokha voti timaponya tsiku lomwero ndiye tipemphe kuti atuluke ndithu adzaponye voti yawo chifukwa nkufunikira kuti iwowo alankhule asankhe adindo amene akufuna ndipo zimenezi achita kudzera baloti moti atuluke ndithu mwaunyinji abwere adzaponye voti yawo nthawi imene timayankhulana uh, nthawi ina ija munakambapo zokhudzana ndi uh, kuti ngati mec ndiyokonzeka kukonza mavuto monga ngati network ndi zina uh, kunakambidwa nkhani ya ku mangochi uh, panonso akuti makina ena mpaka 17 minutes past 6 koma vuto limeneli lakonzedwa ndiyokonzeka bwanji mec ku gawo limeneli chabwino pamenepa nditambasule kuti makina amene akugwira ntchito pano ndi biometric voter verification device amenewa akugwira ntchito yotsimikizira munthu amene wabwera kuzaponya voti identification makina amenewa samafuna network kuti agwire ntchito makina amene mukufotokoza anali kuti amangofunika kuti apange troubleshoot kuti ayambe kugwira ntchito koma sakufunika network chifukwa panopa sti- sitikugwira ntchito ina iliyonse yofuna network network timayifuna pamene tikutumiza ma results ma results timatumiza komaliza kwenikweni tikakhala kuti tatseka ah, kuponya voti folokoloko awerengera pa polling station azinyamula ndikupita nazo ku constituency tally center kumeneko akagwira ntchito yowonkhetsera akakamaliza zonse kuti yafikano nthawi yotumiza marizatsi amene aja kupita ku national tally center chifukwa choti tikugwiritsa ntchito uh, njira yapawiri tikunyamula marizatsi aja pamanja komanso tikutumiza pa makina pamenepo mpamene timafuna netiweki kusonyeza kuti panopa pamene tikugwira ntchito kuti anthu akuponya voti netiweki siyofunikira chifukwa choti ma processes athu chipani cha malawi congress chati ndondomeko ya chuma cha boma ya 2026-2027 ikhala yovuta kuti itheke kukwaniritsa chifukwa boma lidalira ndalama zobwereka zomwe zibweretse mavuto pa ndondomeko yobwezeretsa chuma cha dziko lino mchimake poyankhula mnyumba ya malamulo dzulo mneneri wa chipanichi pa nkhani za chuma a peter dimba wati ndondomeko ya chumayi ichititsa kuti misonkho yomwe amalawi amapereka ichuluke potengera kuti boma laonjezera njira zotolera msonkho wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona za ndondomeko ya chuma a sosten gwengwe wati boma liyike chidwi pa nkhani yosintha momwe limachitira zinthu kuphatikizapo za ndale pokonza chuma kenford mdima ali ndi zambiri poyankhula mnyumba ya malamulo mokhudzana ndi ndondomeko ya chuma ya 2026 2027 mneneri wa chipani cha malawi congress mcp pa nkhani za chuma a peter dimba wati akukayika ngati zomwe boma likufuna kuchita kudzera mu ndondomeko ya chumayi zitheke a dimba ati ndondomeko ya chumayi ikudalira kuti boma libwereke ndalama zoti ligwiritse ntchito komanso ili ndi misonkho yatsopano yomwe akuti ikhala chiphinjo kwa amalawi komanso ochita malonda taonanso kuti budget ikudaliranso kwambiri uh, ma revenues mra kuti itolere mitsonkho uh, yambiri kwambiri because yakwera ndi pafupifupi over 40 chakuti percent uh, zimene mwina nthawi zina zake sizingatheke yayi now ngati mra sitolera ndalama zimenezo ndikuti budget yathu itani ibalalika taonanso onena kuti ndi budget imene ikudalira kwambiri madonors Koma wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona za ndondomeko ya chuma A Sosten Gwengwe wauza nduna ya zachuma a Joseph Mwanamvekha kuti iyike chidwi kupeza njira zothanirana ndi mavuto monga ngongole ya dziko lino komanso kusowa kwa ndalama zakunja. ripoti iyi ngati komiti ya bajeti timawunikira nduna ya zachuma kuti tayesayesa njira zina ndi zina ngati amalawi koma mwina zokhala njira zoti zochepa mphamvu koma kuti aone kuti kodi ndi njira ziti mwina zimene zingathe kukhala zamphamvu kwambiri zosintha maganizidwe athu ndi mmene tachitira zinthu m'mbuyomu kuti boma liyambeno kupeza ndalama zokwanira kuti bajeti yathu izigwiritsako ntchito kwambiri ndalama zimene tapeza ife eni ake amalawi lolemba aphungu a nyumba ya malamulo ayambiranso zokambirana za ndondomeko ya chuma ya 2026-2027 pambuyo popumira kwa sabata ziwiri pomwe amazukuta ndondomekoyi kudzera m'makomiti awo m'malo mwa zodiak ndine kenford mdima
tikanali ku nyumba ya malamulo mtsogoleri wa mbali yotsutsa boma m'nyumba ya malamulo a simplex chithyola banda wapempha president peter mutharika kuti achotse kapena kuimitsa ntchito akuluakulu ena a boma kamba ka nkhani ya malonda a hotel ya Amaryllis. A Chithyola Banda ati nkhaniyi ikuonetsa poyera kubedwa kwa ndalama za boma zomwe akuti sizikuyenera kupitirira. Koma nduna ya zofalitsa nkhani a Shadric Namalomba inatsutsa pempholi ponena kuti nkhani yogula hotelayi inayamba mchaka cha 2023 pamene chipani cha malawi congress chinali m'boma kenford mdima ali ndi nkhani yonse mkulu wa aphungu ambali yotsutsa boma a simplex chithyola banda wati president peter mutharika waonetsa kale kuti akufuna chilungamo chidziwike pa nkhani ya malonda a ndalama zankhaninkhani a hotela ya amaryllis ponena kuti sayikira kumbuyo aliyense yemwe apezeke kuti anachita zachinyengo koma iwo ati a mutharika sakuyenera kuti adikire kuti kafukufuku yemwe akuchitika pa nkhaniyi athe ponena kuti akuyenera kuchotsa kapenanso kuyimitsa pa udindo akuluakulu ena aboma a chithyola banda ati mtsogoleriyu ayimitse kapena kuchotsa pa udindo nduna ya zachuma mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo komanso gavanala wa banki yayikulu ya reserve zomwe akuti zithandiza pa ntchito ya kafukufukuyu komanso kuti amalawi akhale ndi chikhulupiriro ku boma awachotse anthu ntchito ngati anthuwo akuwafunabe akadzakhala kuti ali cleared mu process imeneyi adzapanganso hire kumbukirani kuti panopa tikukambirana nkhani ya budget ndi ndalama zimene ziyikidwe mu mmenemomo za pensioninso zili momo ikasanduka lamulo implementation ya lamulo limenelolo is based on trust confidence and confidence. koma nduna ya zofalitsa nkhani yomwenso ndi wachiwiri kwa mkulu wa zokambirana mnyumba ya malamulo a shadrick namalomba akuti boma la chipani cha malawi congress mcp ndilo lidayamba nkhani yogula hotelayi nkhanitu imeneyi inayambika mu 2023 kodi purezidenti wake anali ndani a chakwera kodi nanga chief secretary wake anali ndani mayi kolini zamba ndiye iwo adapangapo chani ndiye kupezeka kuti noti ndi maumboni okwanira ndithu akuti pamene amene amayendetsa pension fund imene ananena kuti sitigulaso amaryllis iwo adakakamiza anthu amenewo nkhani yoti akuluakulu ena aboma awachotse pa udindo inakula mnyumba ya malamulo kufikira sipikala wa nyumbayi a sameer suleman kuletsa kuti aphungu asakambenso nkhani ya hotela ya amaryllis ponena kuti kafukufuku wake ali mkati m'malo mwa zodiak ndine kenford mdima bungwe la amayi ochita ntchito za malonda ang'onoang'ono la comesa federation of women in business lapempha adindo kuti achotse zotsamwitsa zokhudza malonda kuti ntchito zipite patsogolo m'mayiko a malawi zambia zimbabwe ndi mozambique mmodzi mwa akuluakulu a bungweli a esther mambo ayankhula izi ku mchinji pa msonkhano okambirana mavuto omwe ochita malonda ang'onoang'ono maka amayi ndi achinyamata akukumana nawo tili ndi lipoti la blessings kang'ombe mkulu wa bungwe la comesa federation of women in business comfweb a esther mambo wati kwa nthawi yayitali zotsamwitsa zomwe sizimakhudza msonkho zikulepheretsa amalonda ang'onoang'ono kutukuka pa malondawa zomwe adindo akuyenera kuzikonza msanga a mambo ayankhula izi ku mchinji pa msonkhano okambirana nkhani za malonda ndi thandizo lochokera ku bungwe la alliance for green revolution in africa agra kudzera ku bungwe la comesa ku africa kuno kapena ku malawi kuno tikumapanga trade ndi agriculture products tikupanga mtedza kaya chimanga kaya sorghum zonse zikumadutsa maboda amenewawa ndiye tinafuna kuti tivesese kuti mavuto omwe kuti ah, azimayi akukumana nawo tingathandize bwanji wapampando wa bungwe la comfweb mdziko lino a selina mwenelupembe wati katangale komanso nkhaza zikukhudza amayi komanso achinyamata ambiri omwe akuchita malonda achakudya ndi mbewu zimapezeka kuti mwina kuchedwetsedwa pa boda paja mwina mazira akakafika ku zambia aonongeka kupezeka kuti makapitolo awo mipamba yawo imakhala yochepa mwina abwereka ngongole akulephera kubweza koma chifukwa cha mwina ndondomeko sakuidziwa bwinobwino komanso ogwira ntchito aja mwina sakutsata president wa bungwe la cross border traders network for east and southern africa a goodson mbewe wapempha adindo kuti achite machawi kukonza mavuto omwe amalondawa akukumana nawo pafunika pakhale ubale kwambiri woti tiziganizirana kumapatsana ulemu komanso kumaganizira kuti awanso akupanga play important role mu chitukuko cha maiko athu kapena ku zambia kapena ku malawi ntchito yokweza malonda powunika ndondomeko zosakhudza msonkho yomwe ikulandira thandizo kuchokera ku agra kudzera ku comesa cholinga ndi kulimbikitsa ntchito za malondazi makamaka zokhudza mbewu ndi chakudya m'mayiko a malawi zambia zimbabwe ndi mozambique m'malo mwa zodiac ku mchinji ndine blessings kang'ombe mukuonera nkhani pano pa zodiac ndipo tili ndi zambiri zoti tikupatsireni zikatha izi

Sports. takulandiraninso tionenso mitu ya nkhanizi tisanapitirire mvula yasokoneza momwe anthu akubwerera kukaponya voti m'madera ena omwe mukuchitika chisankho chapadera cha phungu ndi makhansala mtsogoleri wa otsutsa mnyumba ya malamulo wapempha president mutharika kuti achotse kapena kuyimitsa ntchito omwe akukhudzidwa ndi malonda a hotel ya amaryllis chiwerengero cha omwe akuchotsa mimba pogwiritsa ntchito njira zolakwika ku thyolo akuti chikupitirira kukwera mu zamasewero katswiri pa masewero a mpira wa manja helen mpinganjira wamwalira omwe akuwaganizira kuti achotsa pakati m'boma la thyolo chikupitirira kukwera ndipo kaundula akuonetsa kuti chaka chatha amayi ndi asungwana 938 adalandira thandizo atataya mimba mzipatala za bomalo lipoti la ofesi ya zaumoyo m'boma Bomalo likuonetsa kuti 521 mwa omwe analandira thandizoli ndi achinyamata a zaka zapakati pa 10 ndi 24 zomwe zadzetsa nkhawa kwa akuluakulu a zaumoyo komanso anthu ena okhudzidwa. Izi zatamphuka dzulo pa maphunziro a magulu okhudzidwa ochokera m'madera a mfumu yaikulu Bvumbwe omwe linakonza ndi bungwe la Women Rights Institute lomwe likulimbikitsa kupeza mosavuta thandizo la post abortion care pofuna kuchepetsa mavuto ndi imfa zomwe zimadza kamba kochotsa mimba mosavomerezeka lipoti la chaka chatha lokhudza ntchito za ulimi lomwe bungwe la Kafukufuku la National Statistical Office, NSO, latulutsa nati alimi akugwiritsa ntchito 2.2% ya 3.5 million hectares pa ntchito za mthirira kupangitsa kuti dziko lino likhalebe pa chiopsezo cha njala ndi kubweretsa m'mbuyo chitukuko. Mkulu woona za kafukufuku ku bungweli a Shelton Kanyanda wati 97% ya alimi ang'ono 4.1 million mdziko lino ikulima mbewu zakumunda pomwe ena ochepa ndi omwe akuchita ulimi wa ziweto ndi njuchi franklin mtambalika ali ndi ripoti 42% ya katundu yemwe dziko lino limapanga amachokera ku nthambi ndipo 80% wa katundu yemwe dziko lino limagulitsa kunja monga fodya amachokeranso ku ulimi komanso 85% ya anthu amapeza zochita ku ulimiwu komatu kafukufuku yemwe bungwe la national statistic office nso wa national census of agriculture naca yemwe linachita mchaka cha 2025 wapeza kuti 97% ya alimi ang'onoang'ono amalima mbewu zakumunda ndipo amadalira kwambiri mvula pa ulimi wawo mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la nso a shelton kanyanda wati ulimi wa mthirira ndi ofunika kuwuchengetera chifukwa uli ndi kuthekera kochulukitsa chakudya komanso kupezetsa dziko lino makwacha malawi muno tili ndi alimi ang'onoang'ono amene alipo pafupi 4.1 million alimi amenewa ah, tikuona kuti akulima pamalo ah, pafupi 3.5 million hectares komanso tikuona kuti pafu- pafupifupi onse which is 97 akulima mbewu nduna ya zaulimi a roza mbilizi yati lipotili liwathandiza kusintha zina mwa ndondomeko zoyendetsera ntchito za ulimi mdziko lino paoneka kuti ulimi wothirira ukutsalira kwambiri tili pa 2.2 percent pamene kwathu kuno madzi ndi ambiri ndiye tikuyenera ndithu tilimbikitse ulimi umenewu mukuziwa kuti nyengo sikudalirikaso ndi chinthu choti tinachiyika kale mu manifesto yathu mmenenso ananenera a president nthumwi ya banki yayikulu pa dziko lonse world bank mdziko lino a firas raad yati limodzi ndi bungwe la food and agriculture organization ndi mabungwe ena akuthandiza nthambi ya zaulimi pofuna kuthetsa vuto la njala ulova komanso kuthandiza pa chitukuko cha chuma m'malo mwa zodiak kuno ku lilongwe ndine franklin mtambalika
bungwe la malawi bureau of standards mbs lachenjeza anthu ogula kuti aziona zizindikiro za bungweli pa katundu asanapange chiganizo chogula katunduyo akuluakulu a bungwe la mbs anena izi dzulo pomwe amayendera masitolo mwadzidzidzi mzinda wa mzuzu mmodzi mwa akuluakuluwa a chadrick nyanga omwe ndi senior quality monitoring officer ku mbs wati cholinga chawo ndi kuonetsetsa kuti katundu yemwe ali pa msika komanso msitolo ndi wovomerezeka ndi bungweli
amene ali ku mzuzu city akukhala ndi katundu wovomerezeka tikanena kuti katundu wovomerezeka kutanthauza kuti katunduyo azikhala kuti ah, nthawi yoti angagwiritsidwe ntchito idakalipo Ah, ndiponso labeling tinene kuti zina kaya manufacturer kaya capacity yake kuti mlingo wake ndi wa mtundu wanji zonse zikhala pa label ngati pa label palibe katundu ameneyo timamu akakhala kuti aku- akuchokera ku malawi kuno timampanga quarantine timamusiya pambali kuti mwini wace amene anapanga katundu ameneyo azampange azakonze vuto limene talipeza koma so far tapeza kuti ma shops amene tapanga visit amene tapitamo akukwanirisa ndithu zolinga za survey imeneyi ifeyo pachaka timakhala ndi ma surveillance okwanira katatu ndipo imachitika quarterly nde pamapezeka kuti mwina akhoza kuziwa kuti ifeyo tafika komabe tili ndi magwiridwe athu a ntchito amene timaziwa kuti aa izi ndi zoti ingakhale kuti awauzidwa izizi sangazikonze pa nthawi imeneyo ndebe purpose yake imakhala kuti ikukwaniritsidwa chifukwa choti timaona ma product ambiri Ah, and tikamabwera ndi ma surveillance amene amakhala ngati more of ah, ozizimusa quarterly nde cholinga kwenikweni chonena kuti ma shops wo azikhala ndi katundu ovomerezeka ndipo mzamasewero okonda masewero a mpira wa manja akukhudza imfa ya yemwe anakhalapo mlembi wamkulu wa bungwe loyendetsa mpira wa manja la nam helen mpinganjira tasosa achibale ati katswiriyo amwalira lero mzinda wa blantyre mpinganjira tasosa anali mkulu wa timu ya tigresses komanso odziwika kwambiri pa masewero a mpira wa manja ambiri ayamikira malemuwa kuti anathandizira kwambiri masewero a mpira wa manja ndipo asungwana ambiri amene anasewerapo mu timu ya dziko lino analinso a timu yawo ndi nkhani imeneyonso tafika pamapeto pa nkhanizi koma tisanapite tionenso mitu yake mvula yosalekeza yasokoneza momwe anthu akubwerera kukaponya voti m'madera ena omwe mukuchitika chisankho chapadera cha phungu ndi makhansala mtsogoleri wa otsutsa mnyumba ya malamulo wapempha president mutharika kuti achotse kapena kuyimitsa ntchito omwe akhudzidwa ndi malonda a hotel ya Amaryllis. Chiwerengero cha omwe akuchotsa mimba pogwiritsa ntchito njiro- njira zolakwika ku Thyolo akuti chikupitirira kukwera. Mu za masewero, katswiri pa masewero a mpira wa manja Helen Mpinganjira wamwalira. Pezani zambiri pa zodiakmalawi.com. Munali ndi ine Sam Kabambe zikomo kwambiri pokhala nafe.